Aziz i ni wula. Nba, i ni ce bugu. Ko bɛ cogo di? Ko ka ɲi. I bɛ forme na? Ouais, eh bon, an kɔni bɛ taa kuma bɛɛ. Ayiwa Aziz, hmm. an bɛ kuma ɲɛbila kuma d'i ma, hmm. i ka foli lase maliyɛnw ma yan'an ka don an ka baabu sen fɔlɔ kɔnɔna la. bon n bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara n ye ka kabala tv kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la parce que tulo de bɛ nafa di kuma ma donc mɔgɔ minnu b'aw lamɛn mhm. olu de bɛ nafa di aw ka fɔtaw ma c'est vrai donc k'u fo kosɛbɛ u ka timinandiya la mhm. foli belebele an b'o di an ka tunkarankew ma mhm. k'u fo kosɛbɛ k'u ni cɛsiri u b'an dɛmɛ ni hakilina minnu ye an b'u fo k'u waleɲumandɔn la kosɛbɛ ah, kabala tv ɲɛmɔgɔyaso ka fo kosɛbɛ an ye wele a diyara an ye ala k'aw ka jɛmukan lataa ɲɛ amina yarabi eh, aziz o diyara n ye ala k'an ka jɛmukan lataa ɲɛ o b'an bila o taa ɲɛ kɔnɔna la ka don jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna la aziz an bɛna a daminɛ min na o ye kan ye i ka cɛsiri ani i ka wulikajɔ bɛ kanko la mali dun kan caman bɛ mali kɔnɔ ne ko e kan bɛ forobakan de ma wa ou bien e kan bɛ kan jumɛn ma kan jumɛn de ko don Bon mɔgɔ caman bɛ o ɲininkali tun nka mɔgɔ caman han u b'a bila commentairew la ko n'an ka bamanankan ta ko ko fulaw bɛna mun fɔ kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ cogo di marakaw b'a fɔ cogo di bon o ye olu bɛ a ye cogo min na n'o tɛ n'i y'a ta ka lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ten kan caman bɛ yɔrɔ caman hali an saj yɛrɛ taara rusi min na kan kɛmɛ ni dɔ de bɛ rusi mais walasa olu ka kɛ jamakulu kelen ye n'o ye un peuple ye mhm. u bɛnna rusiya kan u bɛ baara kɛ n'o ye mhm. hali rusi ye u ka kɛrɛfɛ jamana minnu ka yɛrɛmahɔrɔnya lakodɔn ka fara u kan mhm. u ka kanw ka surun ɲɔgɔn na de donc kelen tɛ voilà donc mali la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bamanankan tali ko siya ko tɛ a takun tɛ ko a siya dɛ a takun ye de k'a mɛnbaga ka ca mhm. forobakan forobakan misali la n'i taara bamakɔ suguba la mhm. sanni feere bɛ ka kɛ kan min na mhm. an k'o ta n'i ye mali cakɛdaw lajɛ mali ministɛri fɛn fɛn bɛ yen kan fila de sɛbɛnlen don a kan bamanankan ani faransɛ wa ne m'a fɔ k'u k'o sɛbɛn a kan o b'a kan kabini ne ma nin kɛlɛ daminɛ n'i ye mali marabaga fɔlɔ ta k'a lajɛ modibo mm-hmm. mm-hmm. ka n'a bila fo asimi goyita mm-hmm. an bɛ don min na bi juma don a marabagaw bɛ kuma kanba fila dɔrɔn de la bamanankan ani faransɛ donc bamanankan in b'an bolo mais mɔgɔw tun ka jateminɛ ma sigi a kan ko taaɲɛ sira don k'a yir'i la ko kan bɛ taaɲɛ sira kofɔ a jateminɛ tile fila nin na iran kɔkan minisiri nana mali la ani mali fana kɔkan minisiri ye ɲɔgɔn ye n'o ye affaire étrangère ye iran ta kumana a ka kan de la a y'a fɔ a kan na donc k'a yira iranienw na ko a ye ci min don da n sera a seyɔrɔ la wa n y'a fɔ ala m'a fɔ maliyɛnw ka kan na a m'a fɔ faransɛ la mais kuma dira anw ka kɔkan minisiri ma a kumana faransɛ la hmm, walasa jɔn ninnu ka kunnafoni sisan faransɛ mɛnbaaw ani faransɛ tigiw y'a ye mhm. donc faransi de mɔgɔw bɛ kunnafoniya kosɛbɛ mhm. Diop ka kuma na mhm. ka tɛmɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw kan mhm. olu b'u yɛrɛ y'a ka kuma kɔnɔ ni anw yɛrɛ y'a ka kuma kɔnɔ an minnu yɛrɛ bɛ impôt ni taxe di voilà mhm. donc an minnu ka warimisɛn bɛ kɛ k'u dɛmɛ mhm. anw t'an yɛrɛ y'a kuma kɔnɔ kosɛbɛ fo an bɛ tila tuguni videomaniw de bɛ segin k'a dalaminɛ an ye bamanankan na an b'a faamuya o de la u ye kuma dɔ bila o don ko DIRPA ka kuma na ko mɔgɔ minnu bɛ kunnafoniw di ko n'olu ye min fɔ k'o de ye lakika ye tiɲɛ don kuma b'a ma mais munna mɔgɔw bɛ réseaux sociaux la mɔgɔw bɛ aw ni eh, Segu Tunkara ninnu ni tɔ ninnu suivi kosɛbɛ mm-hmm. parce que aw bɛ kunnafoni fɔ ni kan min ye c'est pas mm-hmm. parce que aw tɛ français mɛn o mm-hmm. Segu Tunkara bɛ anglais de cɛ la yen nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman mais o bɛ anglais to yen ka kunnafoni fɔ anw ye bamanankan na walasa an k'a faamu donc jama b'o de lamɛn donc n'olu ye min don mɔgɔ kun na hali n'a sɔrɔ datu finfin bɛɛ tɛ ban wolomana o de bɛ ta parce que an y'o de faamuya donc yen an bɛ vidéokɛlaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la ten ne don o la bi ni ko kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ Mali gouvernement de fo ne tɛ gouvernement fo parce que gouvernement ka kunnafoni bɛ mɔgɔw bilala dibi de la ne bɛ vidéokɛla ninnu de fo a kɛra vidéokɛla sugu sugu hali n'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni parce que u bɛ kuma lase kan min na jamanaden fanba b'a mɛn kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ u ka fɔta la bi seegin o bɛ kala kan dɔnku ko ni otorite mɔgɔw b'a fɛ sa mɔgɔw ka gulon u ka kunnafoni na i n'a fɔ diripa mɔgɔw y'a fɔ cogo min na k'u ka kunnafoni lase bamanankan na u k'a lase forobakanw na a ka na dɔnku k'o la u ka bamanankan bila ɲɛfɛ o de mɛnbaga ka ca i n'a fɔ sudafiriki kan tan ni kelen de bɛ yen mɛ o kan tan ni kelen na min mɛnbaga ka ca ni mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ b'a fɔ o ye afirikansi ye o mana bɔ yen angilɛ mɔgɔ miliyɔn naani b'o fɔ n'i ye ɛndonezi yɛrɛ ta jawa de siya ka ca ni siya bɛɛ n terikɛ bɛ yen seyidu keyita n b'a fo kosɛbɛ mɛ n'i ye kan ta k'a lajɛ u ma jawakan ta u ye ba de ta ko k'u ka lakisɛsɛ parce que ba de mɛnbaga ka ca jawa siya ka ca mɛ ba de mɛnbaga ka ca donc kan ta kun k'a ofisalize k'a kunsigiya kun wɛrɛ t'a la a mɛnbaga ka ca o la kunnafoniw ka' la mɛ a tɛ faransɛ kalanni bali mɔgɔw k'o faamuya walikan k'an k'a kalan k'a kɛ kan labalota ye mɛ an ka baara kɛ ni faransɛ an ka kan ye o t'a jira k'an mɔgɔw kana faransɛ kalan mɔgɔw ka faransɛ kalan an ma angilɛ kalan mɛ an ka autorités tɛ don kibaru ni assemblée kɔnɔ angilɛ tɛ fɔ yen minnu fana bɛ a ɲininkaliw tun ka ko mun na k'an bɛ ka an gulon faransɛ la ko ka arabukan fana to yen donc n b'olu mɔgɔw jaabi i ka ɲininkali fɛ u k'a dɔn k'a fɔ mm. ko arabukan kalanni diyagoyalen tɛ maa si kan mali constitution ko n'i ma arabukan kalan k'e ye kunfin ye o tɛ mali constitution fan si mm-hmm. mais n'i ma français kalan i bɛ jate kunfin fɛ parce que français de langue officielle ye mm-hmm. mais arabukan tɛ langue officielle ye mm-hmm. donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yann'an ka an ja arabukan na min diyagoyalen don an kan an ka sariya la an k'o wuli k'o bɔ yen an ka sariya sunba la min ye diyagoya an kan min ye diyagoya n'a b'an bila dɔnnikɛlaw fɛ voilà donc n'an y'an ka o kan ta san foyi wɛrɛ tɛ dɛ ka t'a sɛbɛn jamana constitution dɔrɔn a banna jamana sariya sun ka t'a sɛbɛn dɔrɔn français n'i y'o ta u bɛ alphabet den tan ɲɔgɔn ma lu ye français alphabet den tan i b'o bɔ yen bamanankan alphabet den tan i b'o fana don o nɔ la a b'i n'a fɔ i bɛ français falen bamanankan na constitution bɛɛ lajɛlen bɛ na forobakan na jamanaden fanba b'a dɔn min bɛ ka fɔ bɛ kɛ cogo di la donc u m'a fɔ ko sariya kura bɛna sigi yan awɔ sariya kura sigitɔ u ye gafe min bɔ mhm. ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ mhm. kan min kan ka ta mhm. k'a kunnasigiya o ye a ka kɛ walasa a k'a fɔ k'an ye demokarasi jamana ye n'o tɛ an ka autoritéw yɛrɛ b'a dɔn kan min bɛ yen u ye mali kura taasira kɛ kan min na u yɛrɛ b'o dɔn min yɛrɛ ka bamanankan fɔ n'o ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ o kɛra ministre du sport ye Mossa Ag Attaher a kumana bamanankan na o ka bɔ yen ka kuma tubabukan na ka tila k'a jira tuguni ale bɛ kan wɛrɛw mɛn minnu to yen k'a bɛ tila ka kunnafoni ninnu bayɛlɛma o kan ninnu na o ka ɲi kosɛbɛ parce que jamakulu fɛn fɛn bɛn'a mɛn o kan tɔ ninnu na a bɛ kɛ dɔnniya ye olu ma y'a ye donc n'a kan sɛbɛra an ka constitution na sariya kura sɛbɛtɔla fɛ a ti bali ka don yɔrɔ bɛɛ la o la ni mɔgɔw y'a bila commentaire la k'an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an b'a faamuya mais n'an ma to k'a kuma fɔ o bɛ ɲina Mm. y'a ye mm. donc n'a donna donkibaru bɛ se ka n'a la n'o ye journal ye i b'a ye ni 20 heures journal nana bamanankan na depuis Modibo fo Asimi président ma na min delila k'a kɛ mm-hmm. a ma deli ka kɛ ko 20 heures journal nana bamanankan na a ma deli ka kɛ mm-hmm. donc n'Asimi y'a kɛ o y'a kɛlen ka n t'a dɔn n bɛn'a f'i ye cogoya min na quoi o y'a kɛlen ko min ma deli ka kɛ a y'o kɛ quoi mm-hmm. o tɛ kiiribulon na u k'an ka kiiri ɲɛfɔ an ka forobakanw na kiiri bɛ ka tigɛ min ninnu ɲɛna olu k'u ka tata t'a la mhm. juge bɛ ka min fɔ a k'a dɔn a nin de kɔrɔ ye nin ye mhm. min yɛrɛ bɛ yen n'o jɔlen don bɔgɔ jeninen kan o fana k'a dɔn nin de ko don mhm. an kana kiiri ta tubabuw ka kiiri fɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ kabi an ma tubabuw ye kiiri kun t'an fɛ an kan'a kɛ ten parce que walikan kalan fana bɛ o ko in kɛ mɔgɔ la a b'a jira i n'a fɔ i bɛnbakɛw ma baara kɛ e m'a ye n'i ye maliyɛnw ɲininka sisan i k'a fɔ ko un coq ani k'a fɔ ko dunukɔrɔ u yɛrɛ fɛ un coq de fɔcogo o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ dunukɔrɔ kan k'a mhm. sɔrɔ a bɛɛ kan bɛ fɛn kelen de ma o tɛ yan mhm. donc o b'an pousser ka don autoritéw ka discours la mhm. n'u bɛ discours fɛn fɛn kɛ Asimi an y'a misali y'a la n'a bɛ sanbɛsanbɛ foli kɛ a b'a kɛ bamanankan na k'a kɛ tubabukan na o y'an ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin donc n'an ka kan dora o kelen bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin mhm. n'u bɛna babu min tuga jamanadenw na u k'o tuga jamanadenw na u ka forobakan na mhm. ka sɔrɔ ka na n'a ye tubabukan na n'o ka d'u ye mhm. n'o tɛ hali tubabukan ta u bɛ se k'o to yen média misɛnninw b'u jija o la i y'a ye donc n'an ka minisiriw bɔra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ka kuma ni an ka kan ye walasa an k'a dɔn an ye ci min don aw da an y'aw sara ci min kama aw bɛ k'o ci kɛ o fana tɛ dabalibanko ye n'i ye hali Corée lajɛ n bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ Corée du Nord u ka président ye kalan kɛ Europe de Suisse a bɛ fɛn min Allemand don mais a tɛ ka Corée du Nord mara Allemand na abada donc ale ye dɔnniya min sɔrɔ yen a nana n'o ye ka n'o bayɛlɛma u ka kan na k'a kɛ forobakan ye foroba dɔnniya ye donc a bɛ ka baara kɛ n'o de Emmanuel Macron bɛ fɛn min mɛn anglais don hmm? Emmanuel Macron kelen kelen hmm. mais a tɛ ka Faransi mara anglais la siyɛn dɔ la n y'a ni euh, Donald ka ɲɔgɔnye dɔ ye a ye Donald fo anglais ni fɛnw na mais a tila k'a yɛlɛma faransɛ la walasa faransɛw k'a dɔn a b'olu de ka ci la donc an fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ donc f'an ka an yɛrɛ de yira diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ t'o kɛ an nɔ la. Aziz an bɛ to nin yɔrɔnin kɔnɔ yanni an ka bɔ a kɔnɔ i ye kan nafa fɔ kan bɛ halalaya kofɔ a bɛ yɛrɛdɔn kofɔ a bɛ mɔgɔ bila i b'i bɔyɔrɔ dɔn o yɛrɛ ye belebele ye fɔlɔ surtout i ko ko kan i ko forobakan ko maliyɛnw k'o faamuya sabula kan ka ca i ye diɲɛ dugu caman ta k'o kɛ misali ye Aziz est ce que maa bɛ se ka dɔnniya bila forobakan kɔnɔ cogo di i n'a fɔ misali la bamanankan maaw bɛ se ka dɔnniya ta k'a bila bamanankan kɔnɔ cogo di mhm. est ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ n y'o la voilà diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen mhm. n b'a misali fitinin d'i ma mhm. n'an ka Eh, juriste baw bɛ kuma an ka kirikalanna baw n'u bɛ kuma mhm. n'an ka professeur baw bɛ kuma mhm. u b'a fɔ ko aristote ko ten u mhm. b'a fɔ ko socrate ko ten u b'a fɔ ko ɛɛ Platon ko ten, Lénine ko tan, voilà, unhun, ou bien ɛɛ Hitler k'a to nin wagati la, k'a to nin wagati la, c'est vrai olu ye Platon ka kunnafoni sɔrɔ cogo di français la Platon tɛ français ye wo Aristote min ye lycée créé lycée min bɛ Nameta la Aristote de y'a créé a kɛra san kɛmɛ saba bi saba ni duuru yanni Jésus ka bange, unhun, Aristote de nana ni lycée ye mais aristote ka hakilinaw bɛ faransɛ la mun na donc mɔgɔw de sɔrɔla min ye aristote ka kan mɛn mhm. faransɛmɛnnaw cɛla yen mhm. ka aristote ka dɔnniyaw yɛlɛma k'a ka dɔnniya ta ka na n'a ye a ka kan na o de la chine président ye chinoisdenw ɲininka siɲɛ dɔ la mhm. ko kan bɛ labalo cogo di bɛɛ y'i ta fɔ an b'a sɛbɛn an b'a kɛ ten dɔ y'i kanto dɔrɔn ko a yɛrɛ k'aw bɛ dɔnniya de ta walikan na ko ka n'a yɛlɛma aw ka kan na ko kan bɛ labalo ten de u y'o kɛ den kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sini ye e y'a ye donc an filɛ nin sisan mhm. an bɛ walikan ba de mɛn walikan mhm. mɛnna ba de bɛ yen an yɛrɛ ka premier ministre ye an bɛ nɔgɔya da ɲini ala fɛ a yɔrɔ nɔgɔya ye mhm. ala ta kɛnɛya ye ala ala ka fɛn ye an bɛ ala deli ala ka a ka fari ala ka nɔgɔya k'a ye a ye bana sɔrɔ ka to jamana ka baara la donc hali n'a sɔrɔ fili fitinin bɛ yen mais adamaden ka kɛnɛya ko la an b'o bɛɛ bila kɔfɛ ala ka nɔgɔya k'a ye a bɛ fɛn min mɛn irisi don choguel bɛ irisi mɛn a taara irisiw ka teleso dɔ la a kumana irisi la o tɛ bon i b'a ye farafinna de a mɔgɔbaw bɛ taa ka sɔrɔ u ma nafaba lase u kɔ mɔgɔw ma ka irisiw ka dɔnniya ta dɔrɔn misali la irisiw ka yecogo éducation kan kalan kɛcogo kan k'o kalan dɔrɔn k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o mɔgɔ irisikanmɛnnaw bɛ se k'o kɛ irisiw ka fɛɛrɛ sɛnɛko la a bɛ irisikan de la k'a bayɛlɛma dɔrɔn hali n'i ma sɛnɛ kɛ irisiw ka yɔrɔ la u bɛ sɛnɛ kɛ tan u b'a kɛ tan i bɛ irisi mɛn i b'a bayɛlɛma ka na i ka kan na minnu bɛ arabukan mɛn mhm. o baden bɛ yen ka arabu ka dɔnniya ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na an mhm. fana ka kan bɛ labalo ten faransɛ kɔni ta kɔni o kɔni o baden bɛ yen anglais o baden bɛ yen chinois o baden bɛ yen donc an b'u ka dɔnniya de ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o de la n ko n k'an ka kan ta o t'a yira k'a fɔ k'an kana walikan wɛrɛ kalan mɔgɔw ka ko ninnu danfara dɔn. oui aziz mais pour que ka kuma sɔn ji la mm. i bɛ jateminɛ kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la mm-hmm. dɔgɔtɔrɔ bɛ kalan kɛ français de la walima anglais de la. mais a b'i furakɛ bamanankan de la a b'a f'i ma k'i yɔrɔ jumɛn b'i dimi e b'o fɔ ale ye bamanankan de la nka ale bɛ o yɛlɛma a yɛrɛ kunkolo la a ye dɔnniya min kɛ ale b'a yɛlɛma o de la k'e furakɛ ten k'i furakɛ n m'a dɔn n'i y'a faamuya i bɛ taa ka taa ingénieur mécanicien ou bien électromécanicien fɛ yen mais i b'a ye k'a fɔ a bɛ mobili yɔrɔ dɔ f'i ye o ye nanzarakan ye misali a bɛ se ka vilebrequin fɔ a bɛ coussinet fɔ a bɛ piston fɔ nka n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ olu kan ka min kɛ o dɔnniya la a b'o f'e ye bamanankan de la o de b'a kɛ mobili bɛ tufa tufa mhm. o de b'a kɛ a bɛ sisi bɔ donc a bɛ dɔnniya in fɔ e ye bamanankan na nka ale ye fɛn kalan kan wɛrɛ de la mais o bɛ misali u b'an bila ka misali wɛrɛ di tugun lamɛnkɛlaw ma den fitinin n'i ye kuma f'a ye hali n'i y'a question posé ko français la a bɛ kumakan in yɛlɛma bamanankan de la ka sɔrɔ k'e jaabi français la mhm. a bɛ n'a fɔ a bɛ miiriko fila de kɛ a bɛ miiriko fila de kɛ den fitinin i yɛrɛ den donc mais est ce que o la bi k'e ka kɛlɛ dafa k'i ka cɛsiri in dafa est ce que n'an kun ye bamanankan yɛrɛ kanu don maaw la n'an ka tariku ye parce que a n'i ye jateminɛ kɛ nanzarakan mun b'a kanu don mɔgɔ la tarikuba minnu b'a kɔnɔ mhm. parce que e y'a lajɛ la révolution française an denw b'o kalan 9e na mhm. komi an bɛna se o ma mhm. kalan yɛrɛ mun y'a hakili jigin anw bɛ wali tarikubaw de kalan donc a bɛ an denw nege waliko de nɔfɛ alors que anw de ye jamana ye empire belebele saba ye jamana min sigi mhm. mali de y'o ye o manden songoyi ani ghana mhm. ghana mɔgɔw bɛɛ kalan kun tubabu kan na an t'a faamu mais u bɛ tila ka nin bɛɛ ta mhm. empire ba saba dugu min kalan ne bɛ se k'a fɔ i b'a daminɛ kabini i don kuma ekɔli la aziz fo ka t'i se université ma i bɛ se ka mali tariku kalan i tɛ tila donc n'i y'a kuma sɔnji la a fili y'an ka historien baw sɔrɔ tubabu taatɔ ye gafe min d'u ma i b'a dɔn k'u y'a bɛɛ ta tubabu kan de la k'a sɛbɛn ni tubabu ka hakilina ye mɛ u yɛrɛ ye kalan min kɛ u ma sɔn ka tubabu ka ɲinifɛn ta k'an ka dɔnniya da a kan k'a di a bɛ fɔ b'an ka an ka histoire la an ka dɔfɔ la n'i y'an ka kuranɛ kalannaw lajɛ an ka karamɔgɔw misali la olu bɛ taa kalan kɛ arabu jamanaw la ka na n'u nana kuranɛ min b'u bolo mhm. a t'u bolo bamanankan na a b'u bolo arabukan de la u b'a kalan dɔrɔn k'a dalaminɛ bamanankan na jama sigilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ bon mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ k'an bɛna waati joli kɛ o bayɛlɛmali la ɛ fɛn min bɛ ka bayɛlɛma i e yɛrɛ sigilen ɲɛna a teliya kojugu fan fɛ ko sanko don parce que mɔgɔ caman tɛ wagati faamuyali tɛ mɔgɔ caman na quoi mhm. o de b'a kɛ donc n'an tun sera ka an gulon an ka kan na a tun b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin diɲɛ kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ bɛ kɛ star ye dancogo de la mhm. i tɛ se ka maa wɛrɛ dancogo ta ka tila k'o dɔn ka tɛmɛ o kan kɛcogo t'a la faransi filɛ nin mhm. i bɛ faransi den ɲininka a b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ faransi de ɲɔgɔn tɛ yen n'i ye israel den ɲininka mhm. a b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ olu de ɲɔgɔn tɛ mhm. maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ ameriki olu b'a fɔ diɲɛ dugu min ka di ni dugu bɛɛ k'o ye ameriki mhm. amerikɛn denw fana b'o de fɔ depuis fitini o de bɛ don u kun na irisidenw bɛ ten mɛ i bɛ taa an ka ekɔli la i b'a fɔ k'e bɛ fɛ ka kɛ jumɛn ni e ye bɛɛ dan ekɔli la a fɔ k'ale bɛ taa faransi bon gouvernement fana sinsinnen don anw ka an ka gouvernement sinsinnen don an tiɲɛni kan quoi farafinna jamanaw bɛ ten o de la n'i ye farafinna ta k'a lajɛ quoi a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ balo mhm. jamanadenw ka faamuya dɔgɔyali la mhm. i b'o ye awɔ ni aw ka aw ka kunfinya u bɛ balo o de la u bɛ dɔ fara olu ka fanga kan wala u ka fanga bɛ sinsin ni jamanadenw ka kunfin kunfinya jiidili ye modibo ko ko mɔgɔ kalannen ye sugu fila ye mɔgɔ min bɛ kalan kɛ ka n'a ka kalan yanga yira ani maa min bɛ kalan kɛ mhm. ka na dibilafɛnw bɔ kɛnɛ kan ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ kalannenw ye ko kalankɛla fila de bɛ yen bon n'i y'a lajɛ farafinna ka sɛgɛn fɔlɔ in de bɛ ka bonya la minnu bɛ kalan kɛ ka na waso yira kalan yanga yira doctorat bɛ n bolo mhm. eh, je suis professeur en ça mhm. Mhm. a banna aw tɔw ye kunfinw ye donc u bɛ balo aw ka wari misɛnninw na mais n'aw dun mago bɛ o kunfin kelenw na aw bɛ kuma kunfinkan na mais n'aw yɛlɛla aw bɛ ban ka kuma o la misali ye min ye an ka wasadenw yɛrɛ n'u kɛra cɛbɔ ye an b'a fɔ cogo nansarakan na kandida ye mɛ u bɛ na bugu ni bulon kɔnɔna de la ka na ka hakilinanw fɔ bamanankan na mhm. nka n'u taara wasabulon kɔnɔ u b'u jɔ faransɛ de la k'a fɔ i b'a fɔ ko faransi de y'u ta ou bien faransi faransɛw de voter'u ye alors que u bɔra burusi kɔnɔ ni togoda min na mhm. olu mɔgɔw de voter'u ye aziz o b'an bila ka bɔ o kuma na kan fɔlɔ kɔnɔna la kan yɛrɛ bɛ kalan yɔrɔ min na n'o ye kalanso ye aziz an bɛ na o kɔnɔna la mm. an bɛn'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndanw kɛra kɔsa in na dɛfu ani baki denmisɛnw kɔnɔ gan bɛ kosɛbɛ fɛn min ye kalanbolo ta yɛrɛ la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo hali n'a sɔrɔ kalan yɛrɛ hakilinaw tɛ ka se ka jiri denmisɛnninw u pasera dɛ mm. nka u bɛ kan ka kɛ min yɛrɛ ye o b'u kɔnɔ gan mm-hmm. e b'o ye cogo di. parce que an bɛ kalan minnu kɛ an t'a kɔrɔ dɔn. Mm-hmm. o b'a la. ani mɔgɔ fanba bɛ i dan ko kunnana dɔn de ma quoi n'a bɛ f'a ma ko connaissance superficielle ko kunnana dɔrɔn an b'an dan o dɔn de ma mɛ an tɛ jigin a kɔnɔ k'a lajɛ quoi o de la i tun b'a ye waati jan kɛra mali la ni sisan tɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ u tun bɛ problème de ɲɛf'i ye mɛ fɛɛrɛ ye jumɛn ye solution ye jumɛn ye an ka bɔ nin gɛlɛya la o tun ka suma an ka ko hali sa ekɔlidenw ka ko la baki kɛra an y'a ye bakikɛla dɔw kumana u yɛrɛ kumatɔla dɛ mhm. u ye erreur min kɛ français la mhm. mɔgɔ dɔw y'o publier k'u ye u ye erreur kɛ français la dɔw ko ko niveau t'olu la dɔw ko k'u taara k'olu fɛ k'u bɛna mali de d'u ma ko mɛ k'u taara chine de d'u ma mhm. donc mɔgɔ minnu yɛrɛ doubléla o la sisan n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ doublé kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye parce que u ma se ka chine ɲɛfɔ faransi ka ɲɛfɔ cogo la ka se ka chine sɛnɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ faransi b'a fɔ cogo min na parce que u bɛ chine bɛ kalan u kun ekɔli la faransɛ de la mɛ n'i tun ye chine ɲɛf'u ɲɛ na bamanankan na misali la ka na i n'a fɔ a lesɔn dɔ bɛ yen n bɛn'a fɔ duguma k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a faamuya u b'a fɔ ko farafinna tilebin bolo afrique de l'ouest farafinna tilebin bolo jamana hakɛya min b'a kɔnɔ u b'o fɔ a dancɛ bɔlen don ni jamana min ni jamana min ye u b'o fɔ mhm. n'u tilala a jamakulu bɛ cogo min na n'o y'a demografi ye mɔgɔ joli bɛ bange san kɔnɔ mɔgɔ ba kelen cɛ la mɔgɔ joli bɛ fatu san kɔnɔ mɔgɔ ba kelen cɛ la mhm. olu bɛɛ bɛ jate jamakulu kalan de fɛ n'o ye demografi ye mhm. o yɛrɛ ye latɛnw ka kan de o tɛ yan a jamakulu tilalen don cogo di jama fanba bɛ yɔrɔ jumɛn dugumaya fan fɛ walima sanfɛ tilebin walima kɔrɔn mhm. u b'o yira aw la siya sugu jumɛnw de b'o la mhm. n'i nana dugumaya fan fɛ nin siya sugu de bɛ yen sanfɛ nin siya sugu de bɛ yen mhm. u ka nafolo ko o dulonnen don jumɛn kan n'o y'u ka ekonomi ye a bɛ kuma o kan u ka taa ni ka segin bɛ cogoya min na n'u ka transport ye a bɛ kuma o kan o mana bɔ yen u ka e, e, o afiriki de l'ouest jamana ninnu u bɛ tila k'u jamana bɛɛ fɔ aw ye an'u ka faabaw u b'a yira aw la Dakar ɛɛ Sénégal o faaba ye Dakar ye, Dakar ye. Mali o faaba ye Bamako ye, unhun, ɛɛ Mauritanie o faaba ye Nouakchott ye, Niger o faaba ye Niamey ye, Côte d'I- ɛɛ, Côte d'Ivoire o faaba ye Abidjan ye. u b'o jira denmisɛnninw na mais u b'a bɛɛ lana tubabukan na parce que tubabukan de b'u ka constitution na mais ni nin kun fɔr'i ɲɛna i ka kan na ka tila tuguni ka ni examen k'i kun CEP la misali la k'i ka kuma ko jamana saba fɔ farafina tilebin bolo fɛ k'u faaba fɔ ka d'a kan o tigi bɛ taa jɔn ne ɲininka la tuguni o y'a kɛlen de ye dɔnniya ye i la i tɛ mɔgɔ ɲininka a la hali n'i pasera a la a bila k'i nafa fɛnɛ voilà a bɛ n'a fɔ nɛgɛsoboli i bɛ minisiri de sɔrɔ san ka kɔrɔ i bɛ nɛgɛso d'a ma n'a sɔrɔ a fitini delila ka nɛgɛso boli k'a bɛ nɛgɛso boli ɲɛdɔn i bɛ nɛgɛso d'a ma a bɛ se ka giriya nɛgɛso ma a bɛ se ka boli a kɔrɔbalen fana b'a boli a b'a boli a kɛra dɔnniya a kɛra dɔnniya ye a ma mais i b'an ka mɔgɔ kalannenbaw i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka n'a yir'u la u b'a fɔ ee k'olu ɲinana nin kɔ mm. parce que u y'a durusi de u m'a faamuya mm-hmm. o de la i bɛ patriotisme n'o ye faso kanu ye mm-hmm. jamana kanu ko tɛ dɛ faso kanu i b'o ɲini an ka mɔgɔw la ka dɛsɛ i t'a ye parce que u ye patriotisme kalan waati min na o y'a sɔrɔ tubabukan mɛnli fanga tun ka dɔgɔ mm-hmm. donc u b'a durusi u bɛ doctoratw sɔrɔ ten mathématique dun na jamana faso kanu tɛ fɔ mɔgɔ ye géographie la a tɛ f'i ɲɛna histoire la a tɛ f'i ye droit la a tɛ f'i ye donc e bɛna ka na kɛ minisiri ye faso kanu notion e m'o faamu kosɛbɛ i bolo bila faso baara la i bolo bila faso baara la mais faso kanu notion bɔr'i kɔnɔ o bɔr'i kɔnɔ mais i bolo bɛ faso baara la mais kanu dɔgɔyara a kɔnɔ kanu bɛ dɔgɔya donc i b'olu tigiw de ye sa u tila ka n'u sigi k'an ka kɛ an yɛrɛ ye awɔ donc o ye fili juguba de ye donc denmisɛnninw ka école la sisan mɔgɔ fanba min redoubler la baki ta kɛra kɛmɛ kɛmɛ sigi la mɔgɔ mugan ani buruburu bi saba ani seegin o de pasera donc a tɔ olu bɛɛ taara ji la dɛfu ta mɔgɔ bi naani ani wolonfila kɛmɛ sigi la a tɔ o taara ji la hali a ma tilancɛ sɔrɔ bi duuru kɛmɛ sigi la bon an dun bɛ kalan kɛ faransɛ min na an ka taa europe parce que n'i bɛ fɛ ka fɛn faamuya f'i n'i ye hakilina fɔ f'i ka misaliya dɔ ta kan faransi olu ka baki mana kɛ hali salon ta kɛmɛ sigila min pasera a ka ca ni bi duuru ye itali ta o kelen don allemagne o don russie o don espagne kasim danbele b'a fɔ n ye tuma bɛɛ k'a ka suma i ka taa espagnol ka ekɔli la ko nin de redouble la a ka suma i k'o ye mais mɔgɔw ma se k'a ta k'a lajɛ mun de la u ka mɔgɔ paseta ka ca ni anw ta ye u ka mɔgɔ kalannen ka ca ni anw ta ye mun y'a kɛ parce que u bi kalan kɛ u ka kan na olu y'u ka kan de kɛ dɔnniya kalan ye mais an y'an ka kan kɛ kunfinkan ye ka sɔrɔ ka faransi ka kan kɛ mɔgɔ kalannenw ka kan ye ka tila tuguni ka boli irisi ni sini nɔfɛ ka t'a sɔrɔ olu tɛ baara kɛ faransɛ la u tɛ baara kɛ angilɛ la donc o kɔrɔ ye anw de bɛ nkalon kan bobo a kuma kɔrɔ o de a kuma kɔrɔ ye hmm. tiɲɛ yɛrɛ la nin ye o kumana nkalon jugumanba ye nin nkalon in b'i minɛ fitini ka taa boloja in kɔnɔ na i kɔrɔbalen nin ye nkalon min ye a si ka ca fɛnɛ nkalon si caman ala k'an kisi o ma ok o b'an bila ka taa aziz hmm. bi n y'a f'i ye cogo min na i bɔra ka niveau fɔ mm. ka tila ka denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan i b'a ye k'a fɔ hadamadenw ka mɔgɔ dama min burunna ji la ɲɔgɔn danbaliya la i y'a kun fɔ k'a kozi fɔ effectivement nin ye kuma sɛgɛsɛgɛlenba ye ɔ ne b'a fɛ k'e ɲininka sisan n'an ko k'an bɛ nin nin ko in dilan mm-hmm. yan'an ka bɔ kalan ni kalanso ni dɔnniya kɔnɔna la e bɛ se ka solution jumɛn di voilà ni mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ nafa foyi t'a la i ka to ka mankan ci kɔlɔn kɔnɔ bin na i bɛ miiri i bɔcogo de la e bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka ban e jɔrɔkun kɔlɔn kɔnɔ bin na i b'a kɔnɔ ka ban donc i bɛ bɔ cogo di maintenant mali bɛ nin gɛlɛya in na depuis modibo ka wagati fɛɛrɛ ye jumɛn ye ekɔli natɔ filɛ nin ye ekɔli wuli bɛ na de constitution kura dilanni bɛ sen na bon kalan bɛ ka kɛ tubabukan na a ma faamuya mhm. o de la sixième na yan'u ka taa fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko ntɛbɛnni mhm. u bɛ taa f'u ye ko carpe ko ntɛbɛnni ko kɔkolo b'a la a bɛ fiɲɛ sama a tulo wonin ninnu fila fɛ a faraw bɛɛ sogololen don ɲɔgɔn duguma ka bɔ a kun yanfan fɛ ka taa kukala yanfan fɛ mhm. ko a sen minnu b'a yamaruya ka ka nɔn ji la k'o ye den wolonwula ye a bɛ balo jɛgɛdenninw de la ani yiri fitininw o caya cogo u bɛ fan de da ntɛbɛnni leçon banna mɛ o bɛ di denmisɛnninw ma ɛri kelen tubabukan na u b'a durusi u t'a faamuya u bɛ na so ka tila k'a durusi donc a bɛ dilan cogo di gouvernement ka sɔn a ma an b'a ɲini asimi ninnu fɛ fili min ye modibo ninnu sɔrɔ o kana sɔn a k'u sɔrɔ quoi u k'an ka languw lakodɔn kalan ka na an ka kan na faamuyali bɛ caya mhm. an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn mais o t'a yira k'an ka bali k'a bɛɛ taradui mhm. o de la n'i ye chimie ta k'a lajɛ an caman ye atome kɛ n'i ye nin tabali ninnu ta k'a pɛnpɛpɛpɛpɛpɛn fo ka taa se yɔrɔ la ɲɛden tɛ yɔrɔ min ye k'a pɛrɛn ka taa se yɔrɔ la microscope tɛ yɔrɔ min ye parce que sɔn kɛra a ma ko atome bɛ yen mais mɔgɔ ma atome ye dɛ parce que microscope tɛ se ka atome ye i y'a ye n'i ye microscope yɛrɛ tɔgɔ ta k'a lajɛ i b'a ye ale ka ye ɲɛna bɛ dan mɛtiri kelen n'i y'o tila miliyɔn kelen na mhm. fɛn minnu bonya ye o ye mhm. microscope ka ye ɲɛna bɛ dan o ye ɲɛna bɛ dan o la 1 10 puissance moins 6 a bɛ dan o de ma a tɛ 10 puissance moins 10 ye n'o ye 1 angström a t'o ye atome dun bonya bɛ taa fo o suguya ninnu na donc ale tɛ se k'olu fɛn ninnu donc sɔn kɛra a ma donc atome kɛ o misikala zarati voilà

an fana an kan'an yɛrɛ sɛgɛn k'o bɛɛ taradi o kɛ kun ye mun ye i y'a taradi o i m'a taradi o n'i ye Allemagne filɛ nin ye ka train kura bila an ɲɛ o bɛ boli ni hydrogène de ye i y'a ye donc olu fɛn ninnu taradi kun tɛ u ka matière kɔrɔfɔ denmisɛnninw ɲɛna u ka kan na misali la n'aw bɛna géographie kɛ a f'u ye géographie a kumaden sɔrɔla latinw de fɛ géo n'i y'a don dictionnaire bɛ professeur bɛɛ kun n'i y'a don a b'a bɔ géo bɛ dugukolo ko fɔ graphie bɛ ɲɛgɛn ko fɔ géographie tɛ dugukolo kalan ye dɛ géologie de ye dugukolo kalan ye géo o bɛ dugukolo ko fɔ logie o b'a kalan ko fɔ o ye kalan ko fɔ mais géo o bɛ dugukolo ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ɲɛgɛn ɲɛgɛn minnu b'a la o de la u bɛ carte baw ta ka n'a bila o kɔrɔ n'a ye bulalama ye yɔrɔ min na o bɛ ji ko fɔ n'a ye nɛrɛmugu ye yɔrɔ min na o bɛ cɛncɛn ko fɔ n'a ye bilenman ye carte yɔrɔ min na o bɛ kulu ko fɔ o tɛ o ye a ɲɛgɛn kalan ye o la ya photographie photo o bɛ yeelen ko fɔ mhm. graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ o la walasa i foto ka ta fo yeelen ka cari i la mhm. donc a bɛ i ja ta k'a bila pellicule ninnu sanfɛ o bɛ tila ka t'a ko k'a bonya mhm. o tɛ donc u k'a fɔ géographie ye nin walanda de donc bi an bɛna kuma mali ji de kan le mali hydrographie o ye sixième leçon ye neuvième an bɛna kuma farafina jiko de kan l'afrique hydrographie an bɛna kuma farafinna kulu kɛ cogo de kan l'Afrique et relief i y'a ye i b'a lana bamanankan na ni leçon bɛ tali kɛ ONU la ni Nations Unies ninnu bɛ fɛn ninnu voter nin ni aw ka kumaw n'a y'a kumaw daminɛ i b'a ye mɔgɔw b'aw si kosɛbɛ Facebook kan mais n'a fɔra ko halisa ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la ko bi seegin tɛ se ka Nations Unies ka jamana duuru minnu bɛ yen ni veto b'u bolo mɔgɔ bi seegin tɛ se k'u fɔ o ye fili juguba de ye a jamana tan ni duuru minnu bɛ yen n'olu jijalen don a lakana ko la n'o ye conseil de sécurité mɔgɔ caman bɛ u tɛ se k'o fɔ ka t'a sɔrɔ an bɛ ONU kalan depuis neuvième année awɔ donc an b'a durusi an t'a faamu ONU sigikun ye min ye mɔgɔ fanba t'a dɔn ONU bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔ fanba t'a dɔn k'a sɔrɔ a bɛ kalan an kun neuvième na o de la i ka kuma daminɛ i y'a fɔ u bɛ taa n'an hakili bɛ ka dayɛlɛ u bɛ taa faransi fɛnw kalan an kun mhm. faransi jamanadenw ye muruti min kɛ ka ɲɛsin u ka u ka euh, Louis 16 ma mhm. ɔ mais normalement neuvième na hakili dayɛlɛtɔ an ye muruti min kɛ ka ɲɛsin mori euh, musa tarawele ma u tun b'o kalan an kun kɛ yanni u k'o bila fo 1991 ɔ u tun b'o kalan an kun awɔ o la an k'a dɔn nin de kɛra mali kɔnɔ nin de kɛra mali kɔnɔ mhm. mais i b'a ye anw ka mɔgɔ kalannenw bɛ min dɔn europe ni asie ni amerique n'u ka wariko n'u ka armée n'u ka fɛn na u t'o dɔn an yɛrɛ ta la donc olu b'a fɔ k'u b'o yɔrɔ cɛn ta ka n'an ka jamana dilan o la karamɔgɔw ko ko jamana bɛɛ mɔgɔ kalannen b'u ka yɔrɔ dilan mais farafinna mɔgɔ kalannen bɛ farafinna ci mm. parce que jamana minnu ye farafinna kɛ tomo ye mm-hmm. farafinna mɔgɔ kalannenw fana ka dɔnniya sɔrɔ dulonna o jamanaw ka taasira de la i n'a fɔ la france oui. faransi ye mali kɛ tomo ye jɛnakaw bɔra k'u ta kuma fɔ yan bɛɛ ɲɛ na fo a cɛkɔrɔba kɛtɔ k'a ɲɛfɔ a tun bɛ ka kasi mm-hmm. van baxy ninnu ka dugu mm-hmm. faransɛw de y'olu kɛ tomo ye archinard ka kɛlɛ wagati ɔ mais n'a fɔra ko o archinard kelenw ko olu mɔdenw ka taasira mhm. k'anw bɛ t'o de kalan bi k'an bɛna an ka jamana dilan olu mhm. mɔkɛ mɔdenw ma anw jate adamaden ye awɔ depuis eh, faransi fɛnkɛ bɛ yen u ka perezidan ye de Gaulle bɛ yen de Gaulle afirikɛnw bɛ ka mankan kɛ ni faransi ye fo bi de Gaulle mɔden an bɛ ka mankan kɛ n'a ye donc an k'a dɔn ko problème tɛ mɔgɔ ko ye jamana sariyasun ko de don donc u k'an ka matière lana an ka kan na an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni leçon durusi in ka dabila maintenant français matière 2 heures u k'o to yen u kan'o bɔ yen a ka kɛ langue vivante ye an b'a kalan e m'a ye an bɛ kalan kɛ français la an bɛ tila tuguni ka français yɛrɛ fana matière kalan o kɔrɔ sisan an bɛ matière tɔ an bɛ tɔw kalan français la a bɛ tɔw kalan français la ka français yɛrɛ fana bila ka kalan a dan ma ka français yɛrɛ fana kan kalan a dan ma donc o b'a o bɛ fɛn dɔ de yira faransi ten tɛ o olu bɛ kalan k'u ka kan na olu bɛ walikan wɛrɛ de d'a kan maa min ka kalan k'olu ka kan na ka tila tuguni k'olu ka kan yɛrɛ yɛrɛ kalan donc o ye retard de ye misala ni ni leçon bɛna tali kɛ tɔn kan huitième na mais yanni ka taa munumunu a fɔ dɔrɔn ko bi an bɛna tɔn de kalan tɔn fereke n'a ye jaabi fereke yɛrɛ d'a kan fo u b'a fɔ an ye k'a ɲɛ tɛ kɔmi e pourtant a dun ɲɛ tɛ kɔmi mais tubabuw mana tɔn jira an na o tɔn bɛ yan ka sɔrɔ o mana an yɛrɛ bɛ tɔn minɛ tuma dɔ an bɛ panja dɔn u bɛ panja kalan kun ko panja k'a fari nugulen don k'o de b'a yamaruya ka fiɲɛ sama n'a golo ye n'a bɛ denmisɛnninya la donc n'a bɛ ka kɔrɔbaya a bɛ fiɲɛ sama ni a fogofogo ye o de la fiɲɛ sama cogo fila bɛ tɔri la u b'olu kalan kun a bɛ fan da ji la a bɛ balo fɛn minnu na o mana bɔ u bɛ misi ninnu kalan kun u bɛ basa kalan kun ɔ mais n'i y'olu ɲɛfɔ bamanankan na ne t'a dɔn denmisɛnninw bɛ fɛn min durusi ɛ quatrième année dɔ ye wele k'ale bɔra ameriki a den a daminɛ 18 heures fo 23 heures a bɛ ka le couteau leçon ta a ma se k'a durusi quoi muru muru quoi n'a tigɛli kɛ muru o bɛ kalan kun quatrième année la nɛgɛso bɛ kalan kun sɛ bɛ kalan kun zonzanni bɛ kalan kun so bɛ kalan kun e k'olu fɔ an ɲɛna an ka kan na bani k'a lajɛ n'an bɛ faamuyali kɛ n'an tɛ faamuyali kɛ o de la ko denmisɛnninw ka niveau binni k'u y'a gulon école maître la ne ko la école maître nan'a sɔrɔ langue officielle ye français ye ni e ko sisan ko e e de ye ne kalan IFM na misali la ka diplôme di ne ma ko ne kɛra mɔgɔ kalanna ye ɔ ne bɛ ka maa min kalan o ka somɔgɔw ka n'a fɔ ko non ko niveau t'olu ka denw na ko niveau tɛ ne yɛrɛ de la ko ne min bɛ k'olu kalan olu ɲinana k'a fɔ k'e de fana ye gafe di ne ma donc o kɔrɔ ye niveau t'e yɛrɛ fana mhm. e dun fana y'i ka gafe bɔ tubabu la donc o kɔrɔ ye tubabu minnu ye kalan niveau t'olu la mhm. n'o kɛra dɔrɔn kuma bɛ kɛ galo ye parce que an bɛɛ girinna olu tubabu de nɔfɛ mhm. donc ko niveau tɛ école maître la u k'a dabila o tɛ kalan bɛ ka kɛ kan min na o de man ɲi o de la o mana na ni hali ni système ba kɛmɛ ye ni kalan bɛ français kelen a tɛ ɲɛ mais ye système baden nana si ma ɲɛ a bɛɛ o la mɔgɔw taar'u den bɔ bamanankan école la ka taa n'a ye tubabukan école la mhm. dɔw wɛrɛ tɛ parce que minnu b'a fɔ k'an ka kan yɛrɛ ye k'an ka bamanankan kalan olu yɛrɛ bɛ ka kuma tubabukan na donc n'i ye tubabukan de kalan i bɛ minisiriya ni debuteya ni kolonɛya sɔrɔ ɔ o tuma na olu bɛna fɔ ko danga de b'olu kɔ donc f'a ka yɛlɛma de a ka kɛ bɛɛ ta ye foroba la mais autorités kun t'a dɔn dɛ tiɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ u kun t'a dɔn o yɛrɛ de ye kuma tiɲɛ ye o de la fanga min ye i bɛ ka gɛn o ye i bɛ ka ka fili ye tiɲɛ don mais kun min ye i bɛ ka dɛsɛ olu m'o ye donc olu ye bin yɔrɔ de ye mais kun min y'a bin yɔrɔ ye o de la o talon yɔrɔ in o ye asimi yɛrɛ sɔrɔ fo siɲɛ fila cogo di Eh, asimi ye coup d'état kɛ o m'a fɔ k'u bɛ mali sen bɔ francophonie na mhm. ɔ francophonie na n ko kan in de don n'o tɛ moritani tɛ francophonie na o algérie t'a la mhm. états unis t'a la Russie t'a la mhm. Vietnam o t'a la Rwanda t'a la mais Côte d'Ivoire Mali Sénégal Guinée Burkina Niger Tchad Centrafrique olu b'a la mhm. i y'a ye bon a bɛɛ ka école bɛ ten i m'a ye La Guinée yɛrɛ ta mhm. komi réseau fɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ pan réseaux sociaux sa fagalen bɛɛ kunna o ko k'olu ka baki kɛra 9 pourcent wa combien kɛmɛ kɛmɛ sigi la mɔgɔ kɔnɔntɔn de ye baki sɔrɔ yen nɔ ɔ a lajɛ aw ko k'aw tɛ faransi min fɛ aw b'aw denw la redouble o faransi ka dɔnniya la o bɛ kɛ cogo di mais faransi dun ka denmisɛn tɛ redouble k'a ma se ka ameriki ɲɛfɔ bamanankan na mhm. o tɛ kɛ i tɛ irisi ye k'a ka putin t'u ka den si la redouble k'a ma se ka faransi ɲɛfɔ eh, eh, eh, arabukan na mhm. o tɛ kɛ mhm. mais i bɛ afirikɛnw de ye a b'u kun na n'olu ma arabu ladege olu tɛ taa ɲɛ ou bien n'u ma européen ladege u tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ ten tɛ donc solution min b'a la mm. u k'an ka kan don an ka kalanbulon na o la i b'a ye an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn donc n'an y'a kɔrɔ dɔn an bɛ se k'a lawaleya ka kɛ fɛn ye ayiwa aziz o b'an bila ka taa baro kuncɛko laban na an y'a ye k'a fɔ nin kan kalanbaliya a kɛra sababu ye ka cakɛda caman k'an bali k'o baara kɛ aziz i b'a ye i bɛ taama mali de la i bɛ se ka kilomɛtiri mugan bi naani boli kungokolon kɔnɔ nka bɛɛ bɛ sɛnɛ dɔn nka bɛɛ kɛ bɛ tunga fɛ taamakɛla ye dugukolotigiw bakɛnɛbatigiw kungokolonbatigiw farafin kɛra taamakɛla ye wa an bɛ ka taa baara kɛ nansara min an bɛ taa baara k'olu ka kungokolon de fana kɔnɔ n'u ka foro cɛ la u ka jiridenw na balo ayi farafin kɛra bi kare kɔnɔ mɔgɔ de an ye misaliya sɔrɔ bi farafin bɛ ka gɛn k'a lafili alors que diɲɛ bayɛlɛmali ni a gɛlɛyaw n'an b'a f'a ma manivuru yɛrɛ a bɛ reposer olu de kan a baara in dun an bɛ se k'a kɛ an fɛ yan an bɛ nafa sɔrɔ a la n ye misali d'i ma segu sira sikaso sira ee gini sira aziz i b'a boli i bɛ kungo de ka taa hali n'i y'a di denmisɛnw ma hɛkitari duuru duuru ka miliyɔn kelen d'a kan yanni k'i na u bɛ se ka miliyɔn mugan nafa bɔ a la nka u bɛ ka t'o baara kelen de kɛ espagne italie wa u bɛ ka fili kari kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ farafinya yɛrɛ kan bi an kelen bɛ nafa banna mɛ an jatelen tɛ wala ni mɔgɔw ye farafinw ye ka tubabu ye ka ko dɔ kɛ farafinw na diɲɛ kɔnɔ u bɛ bɔ ka video kɛ mhm. farafinw ka perezanw ka kuma farafin tɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ mhm. a dura tan o si tɛ ni mɔgɔ ma i yɛrɛ bonya maa si t'i bonya n'i m'i yɛrɛ don da la maa si t'i don da la kan bɛ adamaden de ko fɔ wa kan bɛ jamakulu de ko fɔ n'i y'a mɛn arabu kan dɔ de don n'i y'a mɛn irisi kan dɔ de don n'i y'a mɛn bamanan kan dɔ de don bɔn kan bɛ jamakulu min ko fɔ ɔ ni aw ma aw yɛrɛ lakodɔn aw ka sariya yɛrɛ la na o kɔrɔ ye n ko ni fɛn bɛ sariya la o de bɛ taa ba la mɛ ni aw yɛrɛ lakodɔnnen tɛ aw ka sariya la o kɔrɔ ye aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ don da la ɔ aw bɛ fɛ sisan jɔn de k'aw don da la kɛcogo t'a la mɔgɔ si ma irisiw yira diɲɛ na u yɛrɛ nɔ la u yɛrɛ de y'u yɛrɛ yira a bɛ i n'a fɔ mali tɛ taa ɲɛ maliyɛnw kɔ cogo min na farafinna tɛ taa ɲɛ farafinw fana kɔ ten de donc n'o kuma ye tiɲɛ ye farafinna de kan ka a yɛrɛ don da la et puis farafinna yɔrɔ jumɛn a bɛɛ tɛ dɛ min ninnu golo finnen don olu hali olu de kɛlen don ka afiriki la retarder n'i y'a mɛn diɲɛ kɔntina bɛɛ bɛ diɲɛ farafinna ɲɛ dɛ min ninnu golo finnen don olu de don cogo di mali dafɛ jamana dɔ ye moritani ye mhm. maliyɛn bɛɛ y'a ye asimi ninnu bɛɛ y'a ye moritani y'i sama ka bɔ francophonie na diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u yɛrɛ ka kanw ta k'o sigi sen kan fo ka tila k'a f'u ka depitemuso dɔ ye ko yan ko discours tɛ na tubabukan na yan bilen ko parce que mɔgɔ minnu y'i sugandi k'olu tɛn'a dɔn k'i bɛ ka min fɔ u ka assemblée président fɔ bɛɛ ɲɛna Mauritanie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Algérie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Maroc bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Tunisie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi hali yanni bi cɛ an bɔr'a kalama k'u ye farafin dɔw minɛ u tun bɛ fɛ ka bɔ Maroc ka don Espagne fo a kuma kɛra a kuma taara yɔrɔ jan mais mun de nana n'a ye n'anw y'an yɛrɛ don da la an ka sariya la don o don diɲɛ b'an bonya o ye kelen ye filanan an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ tubabula an k'olu baaraw k'an fɛ yan misala n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa sɛnɛ de kɛ espagne o ka ɲi kosɛbɛ anw yɛrɛ k'an ka sɛnɛ don bala yan nɔ mɛ yan ni mɔgɔ min ye sɛnɛ kalan kɛ i b'a kalan o tɛ sɛnɛ kɛ parce que a b'o k'o kun na ale kan ka mɔgɔw de bila sɛnɛ la ale yɛrɛ ni sɛnɛ man kan bilen parce que ale bɛ tubabukan mɛn ka t'a sɔrɔ tubabula tubabukan mɛnnaw de bɛ ka sɛnɛ kɛ faransi minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ faransɛ de fɔ ɔn olu n'u ka président bɛ kuma kan kelen mɛ yan sɛnɛkɛla minnu bɛ président balo olu yɛrɛ t'a mɛn ale yan même ingénieur génie civil

a y'a yɛrɛ de ka kan ta k'o bila ɲɛfɛ luxembourg munna espagne tɛ baara kɛ ni angleterre ka kan ye angleterre tɛ baara kɛ ni allemagne ka kan ye mais anw filɛ mali côte d'ivoire sénégal an de ko k'an dulonnen don ɲɔgɔn na histoire fɛ mhm. mais anw bɛɛ y'an ka histoire fili mhm. ka taa faransi ta ta k'o yongo an yɛrɛ kunna faransi b'an bɛɛ coiffer a b'an bɛɛ ka wari dilan an bɛɛ bɛ kalan k'ale de bolo an ka premier national bɛ taa ale de fɛ yen mɔgɔ min bɛ ka jamana marabagaw dilan k'a ka hakilina don u kun na mɛ o tigi bɛ se ka dimi i kɔrɔ waati dɔ la n'o tɛ i tɛ se ka taa k'o tigi dan sisan de man di faransi la mali kɔnɔ n'o tɛ faransi ta ma cɛn fɔlɔ dɛ mhm. parce que an y'a ye musa tarawele ni modibo ninnu ye nin kɛ a ko ma taa yɔrɔ jan u denw n'u mɔdenw tila ka faransi wele tomasi y'i ka cɛya kan bɛɛ fɔ faransi ka kan na faransi tilala ka dankari a la amɛdi seku ture y'a yira bɛɛ la k'olu tɛ faransi fɛ yan mɛ halisa u filɛ nin u bɛ baara kɛla faransɛ la u b'u denw la redoubler o de la dɔnku afirikɛnw tɛ jira diɲɛ kɔnɔ abada ni u ma u yɛrɛ don da la o la i b'a jateminɛ i bɛ kamifan ta i b'a don syɛ kɔrɔ a b'a tɔtɔ mɛ jamais den min bɛ bɔ a tɛ syɛ kasikan kɛ abada donc an mana mɛ hali n'an ye san kɛmɛ fila de kɛ francofɔni dugu ma an tɛ kɛ français wa u y'o sujet di denmisɛnninw ma baki tɛmɛlen ko yirikurun mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye mɛ o tilan bɛɛ taara kɛrɛfɛ ka taa sɔrɔ mali yɛrɛ y'o misali yɛrɛ de ye i y'a ye bɔn diɲɛ kɔntina min bɛ retari la ni bɛɛ ye o fana ye kɔntina afirikɛn kelen ye dɛ an ka faamuyali ka suma ekɔli la izini ba t'an fɛ yen chômage ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ min na o ye continent africain ye mhm. saraka bɛ don continent min kɔnɔ ni continent bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye continent africain ye bon continent min mɔgɔw fana da ka bon kuma na ko dugujukɔrɔ nafolo b'an fɛ yen ni continent bɛɛ o fana ye africain ye an bɛ taa cogo di sisan an yɛrɛ aa bi da kɛra ɲɔgɔn tan ye ayi ɲɔgɔn tan tɛ afirikɛnw de hali i b'a ye afirikɛn minnu taara faransi zeni minnu taara faransi ka taa kuma ni makɔrɔn ye mhm. n'i y'a kɛ ne ye ne tɛ nin kuma sugu fɔ yɛrɛ i b'i to faransi yen nɔ dɛ ka ci di i ka otorite de ma ɛ makɔrɔn ye jɔn ne bali ka taa kɔlɔn na sɛnɛ a tɛ se k'o kɛ hali n'a y'a fɔ a tɛ se n'a y'a sɔrɔ faransi tun bɛ se ka mɔgɔ bali k'i ka wari ta a tun bɛ moritani bali k'a ka wari ta o ye tiɲɛ mɛ munna a ma se k'u bali parce que Mauritaniens y'a faamuya k'an ka taaɲɛ sira ye nin ye donc u y'u ta o fɛ olu y'u ka kan ta min kɛ u y'a dɔn olu bɔra yɔrɔ min na bon u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na kan tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ɲinana u bɔ yɔrɔ kɔ donc taa yɔrɔ tunun u la mali ni côte d'ivoire ni sénégal ninnu bɛ o cogo de la hali sénégal yɛrɛ ka sɔrɔ la dɔɔnin parce que olu b'u ka fɛn fanba kɛ wɔlɔfɔkan na mɛ yɔrɔ min bɛ k'olu sɛgɛn dɔrɔn ka taa officialiser constitution na n'o tɛ bi bi in na sénégal y'a ka kan don da la hali u ka kunnafoni ditɔ u ka vingt heures journal la wɔlɔfɔkan de bɛ ani tubabu kan bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na ni mali y'a a ɲɛ ye parce que mali ka langue officialisée tantɔ francophone jamanaw la ni cɛmancɛ jamana min y'a ye mhm. o bɛ tɔ bɛɛ bɔ mali de y'a ye n'o tɛ moritani y'a ye moritani ma se ka mali bɔ mhm. algérie y'a ye algérie ma mali bɔ mais ni mali y'a bɔ dɔrɔn i b'a ye burkina b'a bɔ ah o jamana kelen filɛ o jamana kelen filɛ an k'a kɛ sénégal fana k'a bɔ mhm. saba ɛɛ eh, côte d'ivoire an k'a jigiya k'u fana b'a bɔ centrafrique k'a bɔ tchad k'a bɔ ɛɛ eh, gabon o tuma la k'ale bɛna bɔ a la olu fana y'a faamuya gabɔn tun ko k'a bɛna bɔ francophone na o tun y'o pipiri yɛrɛ ɛɛ kɔngo ninnu olu bɛɛ ka bɔ a la i b'a ye o bɛɛ b'u ka kanw ta u ka wariw bɛ n'u ka kanw na u yɛrɛ ka wariw na dilan u fɛ parce que jamana kɔnɔntɔn de bɛ farafinna min b'a yɛrɛ ka wari dilan Algérie b'o la Maroc b'a la u yɛrɛ b'u yɛrɛ ka wari dilan u fɛ u ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ mais an ka wari bɛ dilan France an ka denmisɛnninw bɛ taa chômage la an b'a fɔ ka d'a kan tuguni carte NINA tun bɛ dilan yen faransɛ denw bɛ baara sɔrɔ maliyɛn denw bɛ taa chômage la mɔgɔw bɛ ka afiriki chômage ɲini ala ko tɛ o ko ala k'a kɛ a ka kɛ tan ko in tɛ ala ko ye n'aw ye sira min ta ala b'aw dɛmɛ o de kan donc ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ hakili jɔnya la mhm. o la faransi fana ka langue bɛ bɔ deuxième ya la diɲɛ kɔnɔ mhm. a nana fo quatrième na ou bien fo troisième a bɛ na o la parce que anglais de bɛ diɲɛ kɔnɔ o mana bɔ yen français o mana bɔ yen arabe o mana bɔ yen espagnol mhm. diɲɛ langue si sigilen o tɛ nin kanba naani bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye n'anw y'a sama ka bɔ a la sisan faransɛ ta bɛ bɔ a la jamana ninnu bɛ kunun i n'a fɔ azi jamanaw kununna cogo min na n'a fɔra ko malezi ni Côte d'Ivoire climat ka surun ɲɔgɔn na u ka dugu jukɔrɔ nafolo ka surun ɲɔgɔn na fɛn minnu bɛ falen u fɛ u ka surun ɲɔgɔn na mais malezi bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ jamana min ye malezi bila malezi mara malezi ka kan bila malezi yɛrɛ b'a ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ k'a bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen k'a yɛrɛ prix sigi a kan k'a feere diɲɛ kɔnɔ mais Côte d'Ivoire ni mali ni sɛnɛgali b'u ta bɔ tubabu k'a feere tubabu tubabu b'a bayɛlɛma ka tila ka n'a feere an ma f'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn datugu ko o minɛnw san na ko dɔ ye wari suɲɛ Boubèye ninnu ta ma kɛ ten tɔ mais n'a sɔrɔ mali yɛrɛ de tun b'a ka tenue dilan a wari tun na di minisiri ma ko taa a san minisiri tun bɛ dan a ka wari dɔrɔn de ma i y'a ye mɔgɔ bɛ ka afiriki problème ta k'a dulon jumɛn na ala ko tɛ o a ko ɲɛdɔnnen et puis mali ye premier ye coton na mais mali bɛ 1 pourcent de transformer coton na ah, i y'a ye 99 pourcent o bɛ bɔ o bɛ bɔ mhm. o coton kelen o bɛ n ko wari bɛ dilan ni coton ye mhm. dollar ni euro ninnu bɛ dilan ni coton de ye mhm. ɔ ni bɔn b'a ye wari dilan i t'an ka économistes da magatɔ ye nin na dɛ i bɛ nin kuma mɛn video kɛlaw de fɛ o la olu foli yɛrɛ de tɛ se ka dabila quoi video man foto foli tɛ se ka dabila quoi i bɛ kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ olu de bolo i y'a ye donc n'an yɛrɛ fana tun b'olu fɛnw dilan an fɛ yen misalila an ka coton mɔgɔ minnu bɛ coton sɛnɛ asimitariw fo kucala mhm. mais ni sɛnɛ yɛrɛ publicité bɛ bɔ télé la i tɛ fini ɲɛnama ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la mhm. fo ka na sɛnɛ yɛrɛ kɛ bolokɔfɛfɛn parce que mhm. sɛnɛkɛla fanba bɛ kan min fɔ kan jatelen tɛ constitution na donc sɛnɛkɛlaw tɛ jate adamaden ye minisiri de bɛ n'i jɔ a bɛ bɔ V8 kɔnɔ a bɛ n'i jɔ sɛnɛkɛlaw ye baara min kɛ san kɔnɔ a b'o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan tubabukan na ka n'o kalan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka fɔ ka tila tuguni ka miliyɔn cɛ ka taa so jamana bɛ taa ɲɛ cogo di fo t'a la bon n'an t'a kɛ n'an yɛrɛ tɛ fɛnw bayɛlɛma an fɛ yen chômage kɛlɛ ko an k'o dabila donc fo an ka matière première yɛrɛ de bayɛlɛma an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yen n'an t'o kɛ baara tɛ sɔrɔ parce que n'a bɛ bɔ bɔlikɛlaw bɛ baara sɔrɔ bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de ɔ a ye na n'o kalan a ka bayɛlɛma an fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommé an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka teni dilan usine tɛ yan mais teni donbaga tɛ mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ e misali ta kɛ k'a lajɛ mali yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san bi wɔɔrɔ o ye jini ni bazɛn mais mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ yen mali opérateur économique la min ye kurazi sɔrɔ ka bazɛn dilan usine dayɛlɛ o tɛ yen a bɛɛ bɛ bɔ alimaɲi ninnu de la a bɛɛ bɛ bɔ alimaɲi ni duguba la ka na mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn de bɛ bɔ yan ka taa jini san banjul tout près mm -hmm. ka na n'a ye kotɔn jamana tigitigi de ye nin ye dɛ mais i ti maliyɛn i tɛ maliyɛn du foyi ta n'i ma nin fini fila sɔrɔ yen n'i ma bazɛn donnen sɔrɔ i bɛ jini donnen sɔrɔ yen n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kun na i b'a sɔrɔ den kun na i b'a sɔrɔ a bɛ bebe a b'u ka den fitini na min bɛ minnu ma i bɛ jini dɔ sɔrɔ a la. ɛ a misali ta kotɔn kilo kelen ta dɔrɔn i k'a lajɛ kotɔn kilo kelen u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye kotɔn kilo kelen u tun b'a feere waati dɔ la bi duuru ni kelen ɔ u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise ye an b'o chemise san waa fila. f'u bɛ tila ka waa saba ni waa fila ta de bɛ awɔ awɔ mais kɔtɔn bi duuru la don donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa aziz o b'an bila ka taa eh, an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko mali wari mais faran b'a kan mali wari alors que maliyɛnw b'a fɔ ko a ah, ko mali wari wagati mais faran maliyɛn don voilà nin danfara ye jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ yen depuis yen a kuma la a kuma o de la n ko n ko autorités tun t'a dɔn u tun t'a dɔn u tun t'a dɔn yɛrɛ de o de la dnafla sigira an ka kanw de kama mhm. mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen mhm. parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de faransi ka kan b'a ka sariya de la article 2 mhm. turki ta y'u ka sariya kisɛ sabanan ye bon mali ka sariyakisɛ mugan ni duurunan a sɛbɛnnen don ko maliyɛnw ka kan ye faransɛ ye donc aw bɛna kan wɛrɛ don ba la cogo o cogo a tɛ se ka faransɛ gosi ka bɔ yen bon modibo ka wagati mhm. modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan modibo nana ni faran maliyɛn ye donc faransɛ kelen in tun bɛ halisa o la a nana faran maliyɛn mhm. n'o tɛ n'an ye faransɛ bila an n'a wele welecogo dɔ la a tɛ kɛ mali wari ya ɔ o min b'an bolo bi i b'a dɔn afirikɛn sɛgɛlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛmahɔrɔnya laɲɛnamaya o tɛ ya wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ ɛ aw bɛ taa k'aw b'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya laɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o o fɛnw labɛn aw ka jɔnya ko kuma sɛbɛnlen don wari kan franc des colonies françaises d'afrique o ye tiɲɛ e ye moritani ye ka faran sefa dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de ɔ mali ta u nana n'o ye ko faran sefa et puis d b'o duguma o kɔrɔ ye ko nin dilanna mali kama mm. a bɛ kɔdiwari ta la k bɛ senegali ta bɛ senegali ta e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ka denmisɛnnin faya la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana tan ni naani ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilanen n'u ka wari garantili dulonnen don a kelen na ne bɛ jamana min dɔn ye faransi de parce que alimaɲi ni angilɛtɛri bɛ jamana dɔ ka wari dilan mais u jɔlen tɛ n'a garanti mais faransi b'an ta dilan ka tila k'a garanti de ɔ bon o garanti min filɛ nin jɔn de b'o bɔ jɔn ka garanti n ko bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ ta ka taa bila a kun kɔrɔ o sanu ninnu tɛ bɔ an yɛrɛ de fɛ yan wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an wele kayi fan fɛ ko entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ ganayɛnw ni nizeriyɛnw ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka ganayɛnw ni nizeriyɛnw ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko n ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛn dɛ maliyɛnw ni faransɛw mali ko la maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛn de o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ asimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ sajo ye maliyɛnw ni faransɛw mhm. maliyɛnw bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn de cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ mali ye faransi de faransi dugukolo dɔ de ye ɛ faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ faransi dɔ ye wa mhm. o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don faransi ta da fɛ an bɛ faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de y'a ye donc wari o la a ka danaya wari in yɛrɛ ka falen quoi u ka wari in bɔ faransi hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal t'a fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunun waati kelen donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in o ka bɔ a la i ma u b'a don an kun na ko miliyɔn kelen waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si ɛ miliyɔn kelen ka kɛ waa kɛmɛ fila o tɛ tiɲɛ ye miliyɔn kelen waa ba kelen de an b'a fɔ min ma ko waa kɛmɛ fila an bɛ k'o de wele ko waa bi naani deux cent mille o ye waa bi naani o ye waa kɛmɛ naani waa kɛmɛ fila de an b'a fɔ wari min ma ko ko mugan kɛmɛ de sɛbɛnlen don o kan donc an bɛ ka buru san kɛmɛ saba de k'an bɛ ka buru san bi wɔɔrɔ. oui mais ne ɲɛ b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ sefa yɛrɛ créé la en 1945. an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ tun ye san bi wolonwula ni duuru bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko sefa ka ɲɛnamaya ka d'aw ma nka sefa yɛrɛ dilaban tɔba kɛ nin nin de ye sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw de kun ja b'a kan mais sisan a bɛɛ kɛra bagan ye bɛɛ kɛra bagan ye ɔ o jɔn de ye bagan ye sisan anw na ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la a dɔgɔya b'a yɛrɛ to o de don ne yɛrɛ hakili bɛ sefa warimisɛnni min na tracteur tun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili n hakili b'o o ja la n delila k'o o ye yɛrɛ wagati kɛla n yɛrɛ tun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili tun b'o la n tun b'o de billet dɔn faran sefa la mais kɔsa in na a kɛra danfɛn tɛ cɛjugu yɛrɛ de ye kɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de voilà mais e bɛ se k'o to sisan a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan bon i yɛrɛ ka u nafolo ka biganw de ja b'a kan kɛko t'anw ta la parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan voilà chinois ta u ka maaw b'a kan oh, voilà hindu ta u ka mɔgɔbaw b'a kan oh, oh. faransi de b'anw ta dilan faransi eh, faran sefa o dun kɔrɔfɛ a bɛ dun mali la u bɛna jamana in fila jɔn de ka mɔgɔba bila sanfɛ eh, mais hali n'u y'ale komi eh, a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen kelen bila fan dɔ la donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ asimi bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka modibo bila dɔ kan e m'a ye eh, kɔngo kɔngo kɔngo ye fila ye mhm. kɔngo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile filanin na ko k'a bɛna a ka wari signatiri falen ko parce que ko olu ye o waribon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signatiri falen 2020 wagati japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ o tɛ biriye kosɛbɛ k'u bɛ n'o dilan ko walasa u ka biriye parce que u sago de b'a la n ko wari dilan izini bɛ i n'a fɔ safinɛ dilan izini de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna nin non an tɛ se ninnu yɛrɛ. mais wari wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Bretton Woods yɛrɛ de y'a fɔ ko ko ni diɲɛ ko ni wariko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ɔ ko nafolo jumɛn ko don ko sanu donc ne jateminɛ kɛ en 73 un dollar o tun bɛ bɛn 33 once ma mais anw ye sanutigi jamanaba ye. an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dɛnnen don fan wɛrɛ fɛ aziz o bɛ jɔnya de kofɔ o de la a fɔra ko mali ye jamana sabanan ye eh, sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye mali ka sanu kan ka caya ni tunisi ta ye mais tunisi ka dinari kɛmɛ o bɛ bɛn mali waa mugan de ma 20 mille francs 20 mille ye waa mugan de ye an de bɛ k'a fɔ ko waa naani an b'a fɔ min ma ko kɛmɛ seegin dɛ mhm. waa naani sɛbɛnlen don o de kan min sɛbɛnlen don ne ka mɔgɔw de ma bɛn kɛra min kan bɛn kɛra min kan 100 dinars 100 dinars tunisiens ça fait 20 mille francs maliens 20 mille francs CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ

fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani kidali ni eh, eh, eh, ka taa bila kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes mhm. donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserve dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka nin nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mhm. mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développer ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développer hakili de bɛ jamana développer n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ Rwanda de ye capitale Rwanda ka capitale de ye faaba ye min ka sanu ni farafinna faaba bɛɛ mais kɔgɔji tɛ Rwanda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ yen olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone Android sogolon mara phone olu de bɛ afiriki bɛɛ fana ɲɛ robotique la Rwanda kelen kelen ka taa hmm? sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la ne taara ne gariden de la ne tonton taara Rwanda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara la ka bɔ nin ko in bɛɛ la ka tila tuguni k'a dilan k'a kɛ jamana ye mm. tellement que taasira yer'u la u taara ɲɛ fo mali autoritéw bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu de bɛ girin taasiratigiw nɔfɛ tuma bɛɛ mm-hmm. ni n k'i ma ko mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ ni eh, emirati ta i bɛ d'a la mali ka yɛrɛma dubai ye minnu ka ville dɔ ye ten mm-hmm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta i bɛ taa fo san tan ɲɔgɔnna la mais u bɛ mali ɲɛ hali kowɛti kelen kelen min ni mali ye bɛnkan bɛnkan tɛgɛnɔ bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila mhm. f'a bɛ taa fo miliyɔn caman na mhm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ kowɛti ta ye o kowɛti kelen kelen in kɔni singapur singapur de ye jamana fana ye min ka sanu ni azi jamana bɛɛ hali sini mhm. singapur de ye jamana filanan ye diɲɛ kɔnɔ orobo dilan na mhm. mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ singapur ta ye ni san duuru lagine ta ka kɔrɔ ni singapur ta ye ni san wolonwula ye mhm. an bɛ don min na i ko bi singapur takisi bɛ i bɛ don a kɔnɔ chauffeur t'a la a bɛ t'i bila f'i bilayɔrɔ la tellement que jamananin ka dɔgɔ u ka capitale ye Singapour ye jamana yɛrɛ tɔgɔ ye Singapour ye ɛɛ CNT membre dɔ y'a jira k'a fɔ ko Singapour bɛ baara kɛ ni anglais de la a tigi m'a faamu kosɛbɛ kan naani de bɛ Singapour a fɔlɔ ye Malayi ye filanan ye anglais ye sabanan ye ɛɛ mandarin chinois ye naaninan o ye tamil de ye o kan naani de bɛ u fɛ yen donc n'i y'a don mɔgɔw kun na k'u bɛ baara kɛ ni anglais dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔw lafili u bɛ baara kɛ n'u ka kan de wa u développera o de la diɲɛ kura nataw o sow bɛ Singapour de an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kura min bɛ ka na diɲɛ kura nataw le monde futur olu so jɔcogo kuraw bɛ Singapour de o la u b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu solila ka wuli ko diɲɛ y'olu de ta ye ne ko la taasira bɛ maa minnu na diɲɛ y'olu de ta ye hmm? i y'a ye voilà donc hakili de bɛ jamana développer mhm. hakili de bɛ se ka ressource bayɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye mhm. hakili de ye sanu hakilimaw de ye sanu bila wari garanti la o yɛrɛ ye sanu fanba ye n'o tɛ sanu yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ labaara ka don technologie nanow la eh, ordinateur quantique n delila ka kuma fɔ n k'a kan ka bɔ a mɛɛnna mhm. bon mécanique quantique bɛ depuis 1900 combien i y'a ye mécanique quantique ye mécanique façon jumɛn mɛkaniki ye sugu fila ye mɛkaniki minnu b'u ɲɛsin fɛn belebelemaw kalan ma ani mɛkaniki minnu bɛ jigin fo fɛnw na minnu bonya bɛ tali kɛ plank ka jateden na n'a bɛ f'o ma ko constante de plank parce que plank fana tun ye scientifique ye a tun bɛ Allemagne bon an tɛna don o histoire la kosɛbɛ o bɛ tali kɛ yeelenw ni i ɲɛ t'aw ka yeelen ninnu na kɛlen don ka wowoniw bɔ a la ka u dakɛɲɛ k'u kɛ ten walasa ni yeelen bɔra vitirinin minnu b'a kɔnɔ yeelen bɛ ci ci o vitiri ninnu na donc a bɛ yɛrɛkɛ ka taa yɔrɔ jan donc nin bɛ don optique de la o optique kelen de la kamera ninnu b'a la o optique kelen de fana na microscope bɛ kalan parce que micro o bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bonya bɛ kelen k'o tila miliyɔn kelen na fɛn fɛn bonya bɛ ten a bɛ f'o ma ko micro minɛn min bɛ yamaruyali kɛ k'o ye a bɛ f'o ma ko microscope micro kɛ ko bɛ ko mɛrɛntɛni wala fitinin mɛrɛntɛni wala fitini bɛrɛkisɛni bɛnɛtɛni ɲɛ de ɲɛ tɛ min wala n'i ye mɔbiliw kile ta i bɛ jakarita kilew ta a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛɛ ye kelen danfara min b'u la ɲɛ t'a ye quoi ni danfara jigira 10 puissance moins 6 duguma dɔrɔn ɲɛ t'a ye tuguni o de la il y a microbe donc il y a micro ensuite il y a vie mhm. donc nimafɛn fitinin min bɛ yen n'a ka dɔgɔ mhm. latin de don français tɛ o mhm. o de la n'an ka mɔgɔw bɛ kuma u b'a fɔ ko karisa kɛra tubabu ye a bɛ k'an kɔnɔ ko minnu bɛ europe k'o de kɔrɔ ye ko tubabu e ne an ka minisiriw de bɛ wele ko les tubabu tubabu kɔrɔ tubabu ye arabukan de ye a kɔrɔ de ko farafin min ye eh, européenw ka taasira ta c'est ça on appelle un tubabu c'est comme le satan Wa mais e ye tubabu ye sa la e yɛrɛ ye tubabu aziz o kuma na fɛn min ye tubabu ye bɛ dan sigi an ka bi émission na k'i fo k'i waleɲumandɔn dan tɛ foli min na aziz an kɔni y'a bɛɛ fɔ sa k'a daminɛ jɔnjuru ta yɔrɔ nafolo kalan kalan yɛrɛ so ka taa bila o kumana fɛn min ye dugu jukɔrɔ nafolo la fo ka taa sɛmɛ wari la ka taa bila farafinna yɛrɛ ka taasira ko an ye nin bɛɛ ta ka nin walanwalan ne kɔni bolo bi fo ka taa bila ɲɔgɔndan bɛ kɛ ko minnu na an bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ wariko de la kuma bɛɛ mhm. i yɛrɛ da don la k'o walanwalan kosɛbɛ fo ka na bila o kumana fɛn min ye yɛrɛ kalan dɔn yɛrɛ ye ka taa bila fasiya dɔn yɛrɛ fana la nin na kuma in na an bɛ se ka min fɔ maaw ye min ni o kumana kuma mu don an ka taasira kelen t'an yɛrɛ la aziz n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛ nin bɛɛ bɛ taa bila mun na mali ka taasira kelen ta mali k'i sɛmɛ fɛn dɔ la c'est pas parce que nafolo bɛ n fɛ yen n'i t'a labaara fu don nin bɛ n fɛ yen nin bɛ n fɛ yen fɛn fɛn o fɛn n'i gulon don mɔgɔ wɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ wa aziz farafinna dugu tan min ɲɛ ah a bɛɛ ka wari b'a yɛrɛ bolo a mhm. bɛɛ ka kan b'a yɛrɛ bolo et puis francophone jamana kelen t'a la a ne ko de ɲɛfina nanzara kalan kelen t'a kɔnɔ sabu ne taara mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka n'i sigi a bɛ sɔsɔli kɛ nin kuma yɛrɛ kunna quoi o de la n ko n ka kuma ɲɛdɔn o de la n b'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔ nɛni tɛ an ma se an ka ɲɔgɔn buruja hmm. foyi foyi et puis maa si ma bali veste don la maa si ma bali mɔbili boli la e n ko arabuw bɛ veste don mais bi bi in na u bɛ cogo di est ce que Maroc ninnu bɛ cogo min na ko bi Aziz mais an bɛ siɲɛ wɛrɛ émission n'i ye layidu d'an ma semaine wɛrɛ an b'a fɛ i ka ɲinini kɛ kosɛbɛ kungokolon ale ni fura pharmacie et la forêt bi Mali bɛ jusqu'à quelque 8 millions d'hectares de forêt o de b'an bolo kungokolon na kungokolon ka ca fo ka dɔ k'a ka ca mais Aziz i b'a kalama an kɛlen bɛ ka kɛ furaw de bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ anw ma kɛ fura jamana ɲini jamanaba ye a ka d'an ye ka nin fila da ɲɔgɔn na ka na n'a ye mun kama bi anw ka bana yɛrɛ nin y'an san san biwɔɔrɔ an dɛsɛlen don pali de la an ni pali de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ. parce que ko pali pali kun ma ɲɛdɔn kosɛbɛ. wala o de o a nacogo yɛrɛ ma ɲɛdɔn. an bɛ na ni o ye donc hectare. i b'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ bɛn balon tan terrain mɔgɔ bɛ balon tan yɔrɔ min na. gazon bɛ yɔrɔ min na poteau kun n'a kun. awɔ 100 mètres sur 50. 100 mètres sur 90. 690 plutôt. O tɛ yan. Ah, ah. Bon n'i ye yan kɛ mètre kɛmɛ ka yan kɛ mètre kɛmɛ k'o de bɛ hectare kelen ma. Bon e ko sisan ko mm. o miliyɔn joli de bɛ yen. Donc a i b'a dɔn f'i ka équivalence de di walasa mɔgɔw ka fɛn faamu quoi. Wayi. Hectare kelen bɛ bɛn o de ma. Balontan terrain mètre kɛmɛ. Awɔ mètre kɛmɛ. O de yan kɛ o de yan kɛ si. 90 yan kɛ bi kɔnɔntɔn ye. A kɛ kɛmɛ ye. Wayi. Kɛmɛ. kɛmɛ kɛmɛ jɔjan kɛmɛ seleke voilà a bɛ n'a fɔ n'i ye mali maliyɛnw tilan mali population na a bɛ bɛn troisième pont kun n'a kun ani troisième pont kun n'a kun o kɔnɔna mɔgɔ mɔgɔ tan ni naani dɔrɔn de bɛ jɔ n m'a fɔ du tan ni naani dɛ mhm. mɔgɔ tan ni naani dɔrɔn de ka yɔrɔ o ye mali kɔnɔ walima hmm? kɛ dugukolo b'an bolo sɛ wɛrɛ an bɛ kungo kan an bɛ kungo kan an y'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ an ka kungokolon yɛrɛ fana yiri minnu bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ mɛtiri fila janya fana kan aziz yiri dɔgɔyara kungo yɛrɛ fana kɔnɔ dɔgɔ yɛrɛ fana kɛn bɛ k'i ni da o la parce que a fɔra ko walasa yiri ka tɛ kɛ dɔgɔ ye ko f'a ka di santimɛtiri cube walasa k'o sɔrɔ nka ɲɛ b'a la mobiliw fan bɛɛ tɛntɛntɛn nka an bɛna baro sigi kungokolon ale ni furako kan n'ala sɔnna ma maliyɛnw ani aziz ka baro wɛrɛ o bɛ tali kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔna la anw bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma aw k'aw sɔgɔlen to kabala tv la